ọtụtụ bụ nke e mere ahụ ị na-enya ebe ụfọdụ bụ nke e mere na nzuzo iji zere ọdachi ndị ha alili n'ala nsụka be anyị bụ anyị ji wefute otobo nsụka anyị abịa n'otobo nsụka ndị na-ege anyị ntị anyị bụ ndị otobo nsụka gwakọtakwa ma nke ntaja anyị nwere ntakwa orie asụa orie ndị jere azụ asụa orie unu dị agaa nụ unu mere agaa nụ

n'oge ọgwụ m anyị nọ na ya akwa anyị mbọ na anyị nọ be elele anyị bụ ndị otobo nsụka akwa anyị kwadoro chim chim chim Ma mbụ na enwetakwere anyị na na iche okukwe maite na apple store na anyị nọ kwado mbọ bụ gidigba anyị nọ n'instagram anyị nọ na youtube na esbs i je na youtube i deme ihe na esbs Enugu n'ụtụtụ nọ mbụ na ya na-ekiri ihe onyonyo banyere ihe ma anyị na-ekwu ị bịakwa na Instagram nke ọ bụ ya bụ nta na anyị na-ewetanụ unu ihe ọma dị iche iche mụnwa onye unu na-anụ olie nta bụ Ezeugwu Chidimma ma onye mụ na ya na-ekwu nta ma bụ onye isi anyị bụ Jonathan Agbo ọga Jonathan ka imekwe ndị otobo nta Eh, ndị nsụka mbelilu na anọdụ anyị na-asị unu deeje nụ daalụ ahịghị na ọdụmga nkịta anụ ọ gbagotere na ebe nwaanyị ga-anọ n'isi oche hmm. a ma sị na ọdụmga anyị ji anụ ya anyị ga-anụ lego ma ọ bụ anyị ga-amụta ya esi enu ọ sị na etanụ bụ etanụ bụ oyi ndị afọ ijiri na suri nta were orie na ọhụrụ afọ onye a ijiri were eke Ee. na asụa dị n'igbo nsụka o nwere ụbọchị anyị tụlere tụlere tụlere tụlere sị ka anyị malegara nke kacha ọ bụrụ na orie ọba na-ebu kpọmkpọm Mm, orie igbo eze ya ọ were na-eju ọfụma Mhm. anyị chọkwara orie ọzọ chọkwara sị na ebo ha eturu

ihe echicha bụ na gbaba na mgbagharịda echiche bụ ije asụa ya bụ orie ọba orie igbo eze a na-eji egotacha ihe ọfụma mana nke m na-ekwu bụ okutu hei asụa okutu na nri na-adịsi enu Hadi mi iri iri paraka n'igbo nsụ. Iri bo iri pakoraka n'igbo nsụka. ọkacha nri anyị niri ire esidere anyị ọyị ọkara ya bụ na afọ niile dịnụ mgbe na ọ bụ ah, ọkpampa mhm, na- ebe a ka enwetacha ya karịa bụ na Eha Opi na Ọba ọ dịchi ya na-eri aisi ete tugwa ọsọ ebudeta ama m na ndị be anyị ah, ọkpa na ilileta na ndị ọzọ na ha dịkwa eme ike o mana ihe gbas- ihe banyere nri na ndị be anyị na a- ọ dịkwa anaghị obi dị isi maka esi maka na esikwere otu pio n'ọnụ chọ ga anyị were ofu ụbọchị ihe ihe ijere na igwe ma asịs hai na ịkpara kwanye otu anyị jikwa anyị ochie iberichere anyị o isi ya na ihe banyere nri na iwe ndị be anyị oge ama m bata ụmụnwaanyị ee ụmụnwaanyị be anyị ụmụnwaanyị be anyị kwa kwasịrị ala anaghị alụ rush a na-esigide esigide esi ihe ọ dịghị

irigbeghị m ime ọnụ nwere pint ọbara ṅara nta mana ọ bụghị ama anyị ekwu nta na m ihe anyị ji maka ya bịa nta bụ ihe a na-ekwu maka ibe ugwu mekwado ka esi agaga ụmụ nche ha ya bụ ihe anyị nwere nta ya bụ ndị na-ege anyị ntị unu kpuzute nso ka unu mara ihe unu ya-etinye anyị ọnụ maka ibe ugwu ha ma ọ ka dị ọyị sọ bụ na ọ dịmagị ọyị ọ bụ ihe ihe anyị ebido mekwere sọ bụ ihe abụghị ihe a na-ebido mana a bịakwa na Baịbụl na Chukwu bụ ihe o jiri asị ndị ụmụ Izrel gịnị bụ ya eji ama ha si na ihe eji ama ha bụ na a mụma nwa izizi na ya ebu ha ugwu Ya bụkwa na ebidoro bụ mgbomgbo merie bata n'ala Igbo ala Nsụka ya bụ ọga Jonathan asị m m jụma gị gị bụ okenye mmadụ ka esi ebu gị ugwu Mm. gị n'obodo ibu ugwu Hmm. Ibu ugwu bụ ka ọ dọbara gboo ọ bụghị ihe taa bụ obido ọ dị ga i kwuru sị na ejeghe na akwụkwọ nsọ mana a bịa n'ọdịnala nne ọbụ Chukwu bụ onye wepụtara si bụ ibe ugwu ndị o jiji dụrụ ha ọdụ ka ya mara ndị bụ ndị nke ya ọ dị ka a na-asị na mmadụ mechere akụrụngwa maọbụ mechere mebeta ihe o wee mee trademark ya bụ na Chukwu sịrị na ndị a bụ ndị bụ ndị nke ya ma ya tiri n'ume ndị niile bụ ndị nke ya mana o nwere ndị ọ tiri n'ume o wee sị na ihe ya ga-eji wee ma ha bụ ibe ugwu mgbe Izrel pụtachara n'ijipt Mhm. ya na ibe ugwu ahụ a na-ekwu okwu ya bụ ọ dịgbara gboo Ehe, tupu ha ejere tee ijipt nọt aga m ebe maka na oge ha na-alata ha si n'ijipt afụta na nwunye moses bere ụmụaka ya na ụmụ nwoke na-abụ ụmụ na ibe ugwu bụ ihe ndị eh, ndị be anyị kacha ndị Igbo ga-eji ga-egwu egwu na ha na-atị ya n'ọrụ ibe ugwu ahụ a na-ebe na ọ mụtego nwere oge ejiri mee gara aga na bereta ụmụ nwaanyị Mm. ma na-emerịrị emerịrị hụ na ọ bụ ma ọ bụ ka ihe kwuru ha na-eme n'oyibo amataghịdị ihe mere ka anyị mataghịdị ihe sị na ọ baghị uru ibe ụmụ nwaanyị maka na ụm- ndị be anyị s- na ga-esi matadobe na-asịrị ya na ọ bụrụ na ibeghị nwaanyị ugwu na ọ gbasoro ụdị ụmụ nwoke ọ bụkwa n'ezi eberezi ha Aha, ebe ndị omume bụ- ha ete ha esokwa mere Aha. ụmụ nwoke ebere ha ugwu mmegide ah, ndị oyibo sị mmadụ amara ama mekwa mere na ịnụ abụghị ezi a hafụ ya mana ndị ụmụ nwoke bụ emekọta wee ruo taa m ama m na azaghị m ị na Mm, ịzara dịrị na ya bụ na mgbe o bidoro bụ n'oge Izrel na Chukwu ọ bụghị ihe taa m ka ọ gaa n'usoro anụ ya n'ụlọ ọnụ ọga Jonata mana asị na m jụkwa maka ọga Jonata ndị ole bụ ndị olee bụ ndị kwesịrị i- ibe ndị a na-ebe ugwu ọ bụ sọsọ ndị ala igbo sọbụ ndị kristian sọbụ ndị muslim ndị ole bụ ndị kwesịrị ekwesị ndị a na-ebe ugwu bụ ndị ụmụ nwoke Mm. Ee, ndị a bụ ndị si n'Izrel ya bụ ndị bidoro bụ ihe a mana i lee anya ọ dịka ọ bụ n'Izrel ahụ bụ isi ji bido ndụ mana ndị mmadụ juru ndị mmadụ tere ejupụtara mana ọ bụ ndị chukwu wefụtara sị na ndị a bụ ndị nke ya na ile anya na Israel na a na-ebe ugwu wee ruo taa ile anya na ala Igbo a na-ebe ugwu wee ruo taa mana ọ bụrụ dịka na ijefu udo ejefu dịka a ga-asị gị na ọ bụ ndị mm, ndị alakụba ndị ọzọ ndị ụka alakụba ma anaghị ebe ugwu ha anaghị ebe ene ha na ha ha mana iji wee mara iji wee bụrụ uh, ụmụ chineke ma ọ bụ dịka ndị agbụrụ aha na-ekwu okwu enye mana o nwere ike mmanwa hmm. ọ ga-esokorịta jụọ ụka mana ọ ga-eberịrị ugwu ị ga-eme ka ọ dị ka ibe anyị na ọ bụgo ọgara iche osolite ọdụ ụdagasị aka na-ebede erueta ee a na-ebe mana ihe m na-achọ ịmata bụ na ọ bụrụ na o nwee onye na-akpọ anyị na fon na ọ kpọọ anyị ka anyị mara ma ọ dị ka ndị Eha-Amufu ma a ka na-ebekwa ka e si ebe maka na ịmago na nwere oge Eha-Amufu bụ Eha-Amufu nwere oge ha bụ igbo Nsụka ha sị na Nsụka ha na-ebe ugwu mgbe nwaanyị ji ịlụ di ọ dị anya na yanwa ka ebe ugwu na a ga-apalara ha ya apatara ha nri

gị ghara ịma akwụkwọ anya ma hmm, na ebe m nọ na eh, oge a na-ebe ugwu bụ ọ bụrụ na otubo adaa otubo ga-ada gị na ibe ugwu Hmm, ọ bụrụ na otubo adaa na ibe ugwu ọ ya erute eh, 7 days 8 days na ibe ugwu eh, Ọ- ugwu na um, na ebe eh, eh,

onye isi ndị otogbo Nne anyị ekelee gị. aha m bụ Grace a- hello Ee, anyị na ndị na-ekwu. ee aha m bụ Grace Atam Hmm. asị m ka m tinye n'ihe unu na-ekwu Oh, okwu unu dị m ọyị oh. Chineke. a ka na-ebe ugwu wee rukwa echi a na-ebe ụmụ nwoke ugwu mana anaghị ebe ụmụ nwaanyị ugwu mana o nwekwa mgbe a na-ebe edo ụmụ nwaanyị Ọ- nwoke ọ bụ ezughị ozi ozughị ezu wee garuo na e bee ya ugwu so n'okwu ibe ugwu a nwa dị mkpa otu unu si na-ekwu ya unu jisi ike na-ekwu ya daalụnụ ọga Jonathan ana m ekele ọhụụ masịta anyị ana m ekele unu Ime na-eje i si wee na-akpọ Esi m Enugu. Ah, deje. Ee, Ee, anyị kele. ndị- anyị kelee na ọkpụkpọ nke ị kpọrọ anyị ya bụ na mmanụ na na gboo a na-ebere ugwu tee ruo echi na a na-ebe ugwu na ugwu adọye amasị maka ọ ya bụ eji oke zuru ezu kwesịrị ekwu maka anyị ebeghị ugwu a o nwekwara esi ọ na-egbochi ọ na ife a- ịmaghị ebeghị ugwu na-enwe dị ka esi oyi na-ada izuru oke zuru ya bụ na anyị ya akpọ amamihe nọgọma mgbe e bere ugwu ọ na ọmakwa m n'ụlọ ọgwụ Ee, ọ bụghị sọ n'ụlọ ọgwụ em, a na-ebekwa te- mgbe gị abụghị ụlọ ọgwụ o nwere ndị ndị eh, eh, na-akwụ ọka ọfụma na-ebe ụmụaka O nwere ndị e ji mara. ị je gaa na dị ka na Ekwegbe na o nwere ofu nwoke na-ebe ugwu a ga na- a na-achọ ya na eke anya dị ọya na o bebe ugwu mkpụrụ ụbọchị naatọ na ọ lachie aga m chọra ọ sị na ndị ọzọ ị n'ebe ọ bụ na ya na-eme ọfụma na-eji enwe ihe e ji e ji wee maa ndị ya bere ugwu aga m sị ha akara zam zam ka ihe ihe n'ihu ọ ga-abụ onye ọ bụla ị hụrụ karịa ihe gị onye Awụsa na-amara na e bere ugwu ọ bụ sọ o nwere oge gboo gboo ahụ ndị ụlọ ọgwụ a na-eji egbu ọbịa mma ahụ na ikere ya chineke ogbojere nsị ka e ji ebe o nwechara nọ n'obodo Oh, ndị ndị tibuchara kọọ ndị n'ibe nwere- o nwere ndị wee ka ha na ha ebeme ugwu na onye nwata akwakọrọ te na ọbara agbakọrọ maka o nwe ndị ọ ha betere na ọbara agba nwantị na Ee, ọ bụ ndị onye amaghị okwukwe nkata ya ee ma onye amaghị ebe nwee nke ọ bụ onye o betere te na ịma na o nwe ihe a na-etere n'ọnụ ihe ma e betere ugwu Mm. ma mgbe gboo na amakwa ma a na-eti ihe dị ọkwa na washa bụ Ọ- bụ ọ. e bee ugwu e wee tee a sị ka nwa nchebla adachila ihe ji Ee, Na ama ụmụ onye ọ dị ka obodo onye ọ ga-adịrị bụ nne ya ileta ya anya Mm, mana A- ehe. a na-agbanye rọba dịka washa ee washa bụ rọba a na-agbanye na-agbanye mana mgbe mgbe gboo na ọ bụ e bechere ugwu na o nwe ihe a na-agba ya Ee, nwantị A na- asị gị a na- nne gị echefu etere ya. ya Mm. a na-eke nwayọọ nwayọọ nwayọọ ka

isitere mmiri ọkụ were mmiri ọkụ ya na awụ nwa esi ya na-ebutite o nwere ka ha bụ ndị na-esi awụ esi ebutite eji mmiri ọkụ na ekwa eji eme emetere eteme ude mmadụ ejikwele na nke ụmụ nwaanyị na ọ sọ ụmụ nwoke bụ ndị chineke sị sị be ugwu ọ ya kwa ụmụ ọ ya ụmụ nwoke bụ sọsọ ya bụ na ibe ugwu bụ ọdịwara gboo Mhm, dịka ọ dị na nwọfra na ọdụmgọdụ dịrị gawa na o wee dị mma nke onye sị na ọ dịkọ gị ga ibe ya. mba Mm, mana ibe ugwu ahụ na ọ na-enyekwa aka ka ụmụ nwoke ghara ịdị na-evukọta ọya ọya Mm. ya na ọ bụ ihe ọma dịrị ndị nlekwuru n'ibe ugwu

ee na ezigbote ndị Hausa na-asị na ha bụ kristian eboro ha ogo na ha amago omume Today is 16th day of November 2025. Today is Sunday. This is another road at Emene being asphalted by the administration of Governor Peter Ndubuisi Mbah kee ihe ị ga-agwa Peter Mbah na-arụ ụzọ ebe a

okay so kee ihe na-eme ebe a kee onye na-arụ ya ị maara onye na-arụ ya eh, so kee eh, thank you kee ife i nwere ịgwa Peter Mbah taata anyị na-enyekwa unu egwu e ji mara ndị Nsụka bụ egwu jigida egwu zerash ee ọ sịrị ọ na-ajụ anyị sị ọ bụ gịnị mere efi n'ọdụ nwa- nwatị ji atara ahụhụ egbu ijiji ị ma na ijiji ehe, bụ efi ji ọdụ ya na-achụ ijiji ee ọtụtụ ihe bụ o kwuru n'egwu ahụ na ihe maara m na ya perịrị ndị be anyị Ee, ndị be anyị aha a na-ekwu okwu ya na ọ bụ igbo nsụka bụ ọ na-ekwu igbo nsụka aha anyị na-ekwu okwu ya na-eme ka anyị mara na ihe ọma dị na nsụka o nwere ihe mere na anyị na-akpọ ụdị egwu ikorodo Ọba ihe egwu ikorodo Ọba ahụ na o nwere ụbọchị m na-akpọ ha ana m eme program ọzọ alata m ndị anyị na-ebudoro m wee sị na- na na-akpọ egwu eh, egwu ndị nsụta na ya na-ezi onye nsụta ozi bụ na be ya onye a na-ekwu ya bụ landlord na nọsị ya cheregodu cheregodu na ya gbachara egwu a ya anụ ụdị egwu na-ekwu Ya n- ya na-eke ọghara kpochipụkwudo ya n'ụzọ ya na-etere onwe ya

ya na emechazie ha pụgide ha pụgide ha si na mmadụ as ihe iwe ịmago na gị chi na-abọ mmadụ na-abawanye wee si amụtakwa ihe ha wee bidozie na-abụ nwa aha mana ọbụbụ nwa aha ahụ na-abụcharị ma otu beta ibechara ugwu ịhụ mana otu gị ya niile bere na-asị na aja afụ na ọbụbụ nwa aha ndị ha ọ jizarị wee ruo n'oru oge aja afụ na ogbugbu ebu ya asị na ọ bụ ọbọchị ya na ọbọchị bụ ana ka ide onye ga-enwele gị ya ọbọchị na ya afụ maka na ọ ka bụ nwatị na o nwere ike ọ ga-anọru o nwere ike ọ nọru ya maka na oge ọ bụ na esi na-eme ụmụ ya ka na-apa ya ka ọ na-akarị mgbe anyị weta ọgwụ a na-eyi n'ọga ma ọ bụ eji eketa ihe akwa ma ma ọ bụ sime wee wumeshi ọgwụchara ya aga na-ekpọ ụdọ ụbọchị emeriri ọbọrịdachi bọrịdachi na asị na-adatọ nwa na dịka m si mata dum ị na-echetetekwe ị na-ekwute na apa afọ a n'o- n'o- a na-eji n'ụtụtụ na nwoke weta ji daa nwunye enyi na eshire na oji kunwere agba ya ojegomede gwevu ya saa na gị agbara ya aha agụ ha na-edobekarị ebe ee mgbe echi dịka na ọ na-erute ebe 11 a meriri ọkachara wa na ekwu na onye bụ onye isi afụta na-ekufute nwa ahụ na onye na-agba aha abịa na-etupụrụ n'okwu ya na họl na anọfụta na nwoke na-agba aha akpọfute aha onye ụwa na ọ bụ onye gere nwa ha ọ bụ onye gere nwa ha ọ ga na-awụ ha na a na-ajụ ese na-ajụ ndị na-agwụ ekwu ese a na-emerikwa ọdaba o nwere ike ya na-asị na ọ bụ nna anyị agara o nwere ike ya na-asị na ọ bụ ala dị be he gara o nwere ike ya na-asị na ọ bụ ọmaba gara o nwere ike ya na-asị na ọ bụ nwe na-enye ma ọ bụ nwe na-enye gara ọ dịkwa iche n'elu ụwa na onye ha kwetere o nwere ike ọ ga-abụ otu onye atọrọ ya ọ ga-abụ onye jikọrọ onwe ya sị na ọ bụ ya ya na ọ bụrụ na e mechere na-aṅụde mmanya na-asị na onye dịga ha bụ onye gara avọire ụtara ọzaire onye ọgwụ mana ọ naghị aza agha abụghị ma ọ bịara meme ihe ihe ogbo ihe ihe hmm. ị maara a na-eweta a na-apata jar mmanya ya bụ eh, galọn mmanya hmm. naabọ ma ọ bụ ofu galọn hmm. mee ọ kpụta ewu ewu a na-akpụta abụghị eh,

ọ bụrụ na na ọ dị ọhọ be unu na-eme na be unu na-ekpọ m anyị na fon sị na ga abụ na-eme na beku na ọ ga abụ a na-eme na beku ya na e- ekwentị anyị ka nọ na 090 727 59950 nke ọzọ sitekwara bụ 070 681 58029 ya na ọ bụrụ na na ị chọ ịkpọkwu anyị ee anyị mara ka obi si dị gị maka na eh, ohere adaka adịcharazikwa anyị o mana onye kpọọ ọ mara ma ọ bụ otu ahụ ka e si eme na be he kwa site n'ibu ugwu ma ọ bụ site na eh, Ige. i- ige ha Eh, anyị ma ma ọ bụ si Igbo Nsụka bụ ndị nwere bụ ndị na-emekarị ụdị omume ahụ Aka Ya m bụ na- na-emedo ihe Ak- ma rụkwa Em, ihe m ak- a ịkọtara na-emechekwa. na-emekwa ewesa Ee, maka na o nwetekwara ndị ọbụla ha eduru ime wesa na ha agamata nwa ntị adị ime ha ma amaleghị nwa agama ha na eve ihe ime ma omume ha Hmm. ekure m ete ha na-ekwu n'okwu ya bụ na anaka na agụda ha Ka na-eche na a mụọ nwa ememe n'usoro miko. A na-agụkwa aha na ọgụgụ aha a na-agụ bụ nke ndị ụka na-emezi ndị ụka na-abịa ee eh, dee aha ndị mmadụ degide ha debesichere weta obere akpa wụ ya awụ ya na-ejetụta obere nwa nwatakịrị a sị ya gị weta ofu o weta na-edobe a sị ya wetakwa m eweta na-edowe o wetazuru ya ugboro atọ na-asịkwasị wetagide wetagide wetagide onye nke ya zuru ebe ma ọ bụ atọ dịka ha kwugolitere na a ga-abụ onye gara nwa a ga-abụ onye abụ onye gara nwa na ọgụ nwa ahụ a na-agụ na onye ahụ kpụta ewu na mmanya na nwoke nwe ụlọ eji daa ji na-esigide iri ji iri ji bụ anyị ji eme ihe anyị ji ga-akpụ eme na asụwụda nri na nwoke na-edere dịka onye na ya dọọ ịsa ka ya jee gụma agụ na-ekute nwa ahụ na o jee chọta ose ya ya bụ ose ọjị Mm, alligator pepper ka esi akpọ ya n'oyibo nye nwoke atama gbu ya o gbunye n'ọnụ niile charara acharara na o tiwe mkpu maka ọ na-ahụ nọọsụ na ọsọ ugbo ya mere ya na-eme ebuga gị ga-esi wee mara eme na ya adụbụ onye obi umeala na ya anaghị achọ okwu na ya ihe ọma bụ ihe ya nọ n'ime ya na ihe ọma ga-abịara gị na-ete mgbe gị ejile na gị alụrụ lata gị ma oge na-eme gị na gị ga na-eji eji abata abata gụọdara ọnụ kwuchara ọnụ ihe dị oyi na ndị ọjọọ ama egbu ya na ya adịleche na nwoke agụtakwa na ọ ga-abụ aha nwoke wụba ọ na-aza ị ma na eh, nna m nwụrụ na na 1973 maka na agụtakwa mmadụ onye m gwara iri ụwa ndị ọ gụtara na-agụtakwa mmadụ aha ya na-azakwa aha nna m ha na-agụrụ gawa ya na ya bụ ịgụ aha ya bụ ịgụ aha na o nwekwere ọ dịkwa ihe ọ n'ụzọ bụ ịnọ n'onwere ụka okwu kwa nọ a n'ime na. na-esete wesa na ihe ahụmata onye mụrụ nwa nke ọmụmụ nwa ee ka o siri ej- agabiga ije na ya bụ mgbe a nọrọ amụ nwa bụ a na-eke labour room ọ mụtara ọ pụta ọ sị mba n'ihe ọ hụrụ na ya bụ ụlọ mgbe a na-amụ nwa maka n'ihe ya ga nwa a bụ Somtochukwu Mm. o nwere ike okwu m ịwanye na-eji eji abịa sị mba na ọ zakọghị aha na ọ ya-aza aha nna nna ya na ọ nna nna ya bụ ihe bụ ogbo ya lụara ya Mm. n'ime agụ ihe nwa ntị mee mee ụdị ihe eze si na awụ onu mebụrụ ọ chọrọ ya bụ ọkazọ ị ka a hafụ na ndị kwa ka ọ gụ aha sọ ọkọ ị ka a hafụ na onye mụ na nwa ọ gụma aha ya maka ọ ya bụ ya na ihe bụ ihe mara ihe o jebere mgbe e jere ama ụwa Ee, dịka m si matadowo ndị Igbo anaghị agụ nwa ya na ọ bụ nwoke bụ ọdọ ee mana ọ- mana eh, ihe na-emezi nwọsha bụ na a na-asị na ihe a chọrọ ka ọ bụrụ aha Ha. ọ bụrụ na na ọ bụ na Iruọma na unu ekwume na iwere maka na gị eghesịrị kwuru bụ na ọ bụ a hụgo na ịha mmadụ nsuda Mm, na-achọma ezigbo aha sị na mụ na chi m so mm. Ha. chimuso ahụ Ya na chi ya esote gị. aha. maọbụ chiọma Ọ, Chinedu ya. maọbụ chidimma Mm. ị hụgo na chi ya dị mma Ah, ya mere na-adị. ejije nye ezigbo aha m. nye ọbịa m a ga-eje gbaere ha nke ha gara ọma ma ọ bụ mmadụ ile amaghị nke ụka ebeta ide akwụkwọ abịa weta na-aga ma were ha tụkwasị mana ya na-eme bụ na anụkwu m ekwu so na ọ ga-esi de ha ndị ga a ga-esi mee na ha ekwekọrịta ọ nwere ike a- ekuma ọ dịghị n- ekuma ndị nọọsụ esi ya na ha abụrụ aha na o were ọzara ọ ga-enwe bịa na oke ha asị obodo ha aga na eke ha anyị ya bụ na nwọsha adịghị m agụgụ oge gboo So, ya bụ ụmụ ntị nwọsha bụ a na-enweta ịha 7 ịha ịsa ọ ịha ịtọ onye agụma onye agụma onye agụma mana mgbe agha na were ole ha ndị onye na-ekpo iche ụha bụ sị na ya mụkwakọrọ ọzọ ị- ịbịakwa o nwere ike a mụọ nwa ntị ndị ya ndị be nne ya dị gụmanụ gị aha ndị be di gụma aha ndị nwunye gụma aha Hmm. mana nke kacha mkpa bụ oge ọbụ a nọrọ n'etiti obu anọkọta evute nkwụ ọcha agụcharịta aha etee nwa ntị ma- mmanya n'ọnụ ememe usoro anwụrị ma akpọmelu orime o nwekwa nke Mana- na-asụ ụsọ ụka ndị enye akọ enu mana ụka ndị ejọ mmadụ kpara ka agante gbuburu nshi tiere n'ọjị nye mmadụ ya bụ o rite ya ya bụ ọzọ. a na-adozi ha atịrịta ihe ọcha atịrị ihe tie na mmanya erite ya ọzọ ọ ga-abụ onye mụta nwa nke ya agara bụgadara onwe ya ha pụrụ onwe ebe nke anyị. hehehehe bịa ma a ga-enwe m onye na-edute onye abụghị onye nke Mm. na ọ bụ ezinụlọ kpamkpamkpamkpam bụ ihe na-aga ha na ndị agbata obi bụ ụmụnne na ụka agwụkwa Mm. na onye na-emaghị asị ma abịa ịkpọrọ ndị dị daga daga na esi Mm, ọ dị m ka ndị ndị sị ka alatala gị ori ọba

a na-enye Inene. na eshi kwara ọ bụ ndụ na ọ bụghị ọnwụ ya bụ ntikọrịta eshi Ee, ọ bụ ndụ ya na ọ bụrụ na ị mụta nwa unu mara ga ga-esi bụ mma ezigbo ya na ịha mmadụ na-eso ya. Ee, anyị ayakọghị obubu ugwu na ọ bụ ihe e wetara nye anyị ma anyị abụghị a sịrị na chukwu bụ nye anyị- akwụkwọ nsọ sịrị anyị na ihe a bụ chukwu sị na ya ga-ama ndị bụ ndị nke ya. ebidogodo gị mana ị ma na e nwere eh, circumcision of heart nwekwa that of the flesh ya nke anụ arụ na nke mkpụrụ obi Ehe. ya na eh, eri eh, eh, kraịst bịazi ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ nke mkpụrụ obi ọ bụ eziokwu eziokwu na nke anụ ahụ dịkwa mkpa mana nke kachịcha bụ mkpụrụ obi mmadụ ee ị-circumcise ọ bụzi nke gboo ya na ya na anyị na-ekele ndị na-ege anyị ntị na asị asị emachi ndị na-ege anyị ntị na-eme unu si n'ọkụta anyị anyị mụtara ihe anyị kwuru kpọm anyị n'ekwentị na-abụ kwado onye mụ dọ ịgbata gịrịgịrị bịa ṅụrụ m numele aka ga-eji mma erigị ma Nsukka alanụ, dejenụ, ụnụ amagwọ na ụmụ ọgbara ọhụrụ ama emagụ nke bụ arụ n'obodo ọ bụ ya mere na ọtụtụ na-adaba n'ihe ọjọọ dị iche iche nke na-agba enya mụnyi bụ na ụfọdụ okenye nsọ alụ doro enya so atịye eka n'ihe ọjọọ ọtụtụ bụ nke e mere ahụ n'enya ebe ụfọdụ bụ nke e mere na nzuzo iji zere ọdachi ndị ha alili n'ala nsụka be anyị bụ anyị ji wefute otobo nsụka